So anocht tá muid ag déanamh bronnadh ar chúig eagraíocht a bhain amach duais sa gCiste Pobail a d'fhógair muid ag tús na bliana seo. Siod é an chéad uair ariamh Ciste Pobail a bheith ag an gComhar Creidmheasa agus ceadaíodh ag Cruinniú Chinn Bhliana an Nollaig seo caite agus fógraíodh ansin i mí Eanáir nó Feabhra agus tugadh deis go eagraíochtaí deonacha, cumainn agus clubanna cur isteach ar an gCiste. So fuair muid go leor iarratais isteach. Bhí an cinneadh deacair le déanamh ar ndóigh ansin agus bhí orainn buaiteoirí a phiocadh so roghnaíodh chúig eagraíocht agus tá chaon eagraíocht acu sin ag goil ag fáil deich míle an duine.
Agus is rud iontach é a bheith in ann é seo a thabhairt ar ais gon pobal agus tá an Comhar Creidmheasa, tá muid lárnach sa phobal anseo agus domsa a bheith ag obair mar cathaoirleach leo feicimse tá croí agus anam, an pobal mar rud lárnach ag an Comhar Creidmheasa agus gach rud a dhéanann an foireann agus na daoine anseo is ar son muintir na háite agus muintir an cheantair so is ócáid fíorspeisialta é a bheith in ann rud éigin a thabhairt ar ais. Bunaíodh an Comhar Creidmheasa seo 37 bliain ó shoin, sin idir bhunadh, ó shoin i leith tá daoine ag déanamh go leor obair deonach ar coistí agus ar an mbord agus ach ag an am céanna marach an pobal amuigh ansin ag baint úsáid as na seirbhísí atá ainn ní bheadh muid chomh láidir, ní bheadh muid in ann an ciste pobail seo a bheith ainn. Bhí bliain an-mhaith anuraidh ainn, bhí farasbarr iontach ainn agus sin é a bheartaigh an bord stiúrtha ansin an coiste seo a bhunú agus airgead a thabhairt ar ais don phobal. So tá coiste Páirc an Chathánaigh ar an gCeathrú Rua, Halla na bhForbacha, coiste tuismitheoirí Scoil Ros an Mhíl, Coiste Páirc Spraoi Leitir Móir agus Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua agus tá súil againn anseo sa gComhar Creidmheasa go mbainfear tairbhe as an maoiniú atá muid ag chur ar fáil do na heagraíochtaí. Tá mé le Coiste Pháirc an Chathánaigh ar an gCeathrú Rua. Tá mé ar an gcoiste le sé bhliana déag agus bhí deis liom mar chathaoirleach freisin. An fáth go bhfuil, sé an chaoi ar chuir muid isteach ar an gciste sin roinnt míosa ó shin? Tá obair le déanamh ar an astro ar an gCeathrú Rua ainn. Tá muid ag iarraidh an dromchla a athchóiriú a dhéanamh agus chonaic muid go raibh an ciste seo oscailte agus chuir muid isteach air agus buíochas le Mac Dé, d'éirigh linn é a fháil. Tá muid fíor sásta. Tá an deich míle seo, tabharfaidh sé seo an-bhorradh dhúinn agus tabharfaidh sé, le cúnamh Dé, tabharfaidh sé chun críoch an obair atá muid ag iarraidh a dhéanamh. Beidh muid ag iarraidh an dromchla seo, ag iarraidh é a chur síos, timpeall Meán Fómhair nó mar sin agus le cúnamh Dé leis an 10,000 seo tabharfaidh sé an-chúnamh dhúinn agus go n-éireoidh linn agus go gcuirfidh muid síos é. Tá sé thar cionn.
De réir mar a thuigim, siod an céad bhliain atá sé seo ar siúl agus ní raibh muid ag smaoineamh ná ag cuimhneamh go deo go n-éireodh linn an t-airgead seo a fháil. Tá go leor bailiú ar 10,000. Tá daoine ag rá go bhfuil an tír seo lán airgid, níl a fhios agam faoi sin, go dtiocfaidh tú ag bailiú airgid. Is cúnamh mór agus le cúnamh Dé beidh cruinniú ann anois go luath go bhfeicfimid cé chaoi is fearr lena chaitheamh le le cur leis cur leis an halla le cúnamh Dé. Tuigeann muid a lug cé chomh deacair is atá sé a bheith a dul i mbun feachtas bailiúchán airgid agus tá go leor eagraíochtaí agus cumainn ag déanamh an oiread sin dea-obair sa cheantar so tá súil againn go ndéanfaidh sé seo difir suntasach dóibh agus go ndéanfaidh sé rudaí níos éasca dóibh.